Tengu mera cosa 'e fai, ma ita ci fareus innoi?
Ses istressau? Ti srebit una vacantza?
Stressau? Come on stressau! Sa produtzioni de su film nou no podet incumentzai fintzas a candu no agatu s'atori protagonista. Custu casting est trumentendimiri, no nc'est nisciunus chi andit beni po sa parti. Po cussu t'apu 'etiu innoi ti srebit una vacantza, cuindixi dis in Sardinia funt sa mau de Deus, ddu nant totus in Hollywood.
Hollywood, lassaddu pedri, deu no so cumenti certu collega mius chi funt sempri in circa de giornalistas cràstulus, deu em'a preferri chi sa genti mancu m'arraconnoscessiri.
Ma chini 'olis chi arreconnosciat su grandu regista Frankie Miramont chi fait sa spesa in d'u centru commerciali? Na, e tui, sorri mia, no pentzas chi ti potzint arreconnosci po essi sa grandu Sally Miramont, grandu diva de is tempus de oru de su cinema?
Ma candu mai? Is film cosa mia ormai ddus doant feti a pusti prangiu, ma chini 'olis chi mi riconnosciat?
Cumenti si siat fareus cumenti apu nau deu, brintaus allestru allestru fareus su chi depeus fai e tocat ca si nd'andaus, no em'a bolli chi lompessit unu sciacu mannu de genti. Umm, ei ei, bai tui in sa butega de artìculus sportivus E piga su chi ti srebit, deu andu a mi torrai a fai is pigus, cust'isula est meda bella, ma nc'at tropu bentu.
Duncas lassas a perdi? Mi dispraxit, no nc'est arremèdiu. Ma aici is pipius nc'ant a abarrai mali. E ddu sciu, Mattia 'oliat espressamenti Super Space Ranger po sa festa cosa sua, ma no ddu potzu andai poita depu traballai in su centru commerciali. Ma iscusa, no ti pois fai donai su cambiu de un'atru collega cosa tua? Nci apu pentzau, ma no apu agatau nemus espertu de siguresa, custu est unu traballu de grandu responsabilidadi. Ma, ma ddu potzu fai deu?

Càstia, Apu a onorai sa divisa cosa tua cumenti deu onoru su deventali de sa cafeteria!
Oi, amor mia, spereu su beni!
Enza, Bella sannora, cumenti dda potzu agiudai? Su 'entu de s'Isula Bella m'at totu scrabianau!
Ita bell'acentu! Ma ita est, inglesa o americana? De Los Angeles. Oi oi oi, Hollywood! Oh, sempri stetiu su disigiu miu! Movi ingunis andai a fai is pilus a is divas de su cinema! Ma ddu scidi ca un'ota apu finza fatu is pius a Joelle?
Joelle, ma no est cussa chi at fatu su film cun Vincent Bellini? No, candu mai, sa chi est narendi fusteja est u'atrici de is atrus tempus. Joelle est una star, una stedda de flip flop.
Mi dispraxit, no sigu. Torrendi a nosu, intzandus ita fadeus? Ia bolli unu wavy long bob, cumenti est chi narais bosatrus,

Intzandus poniussi a traballai at a benni a biri ca at a bessiri spiccigara a sa grandu diva.
E gei ddu creu.
Excuse me, excuse me, aundi potzu agatai sa buttega de su sport? Narat a mimmi.
Yeah, Fustei non est s'òmini de sa siguresa?
Certamenti. Sa butega dd'agatat in bàsciu a sa dereta, però sa màchina no podit abarrai innoi, tocat a dda spostai. Ah, ok, perfect. Custus intzandus funt is crais e custu est po su strobu cosa sua. Na, ma ita naras ca seu diventendi bravixeddu in su traballu miu? E poita, chini t'at fatu dudai? Ah, nisciunus.
Sceti ca, dopu chi apu fatu is pius a Joelle, ehi, funt benendi de totu su mundu. Faiti su contu ca est benia una sannora de Los Angeles, 'olira ddi fai is pius cumenti a Selly Miramont sa diva. E chini? Selly Miramont, no m'as a bolli nai ca no ti dd'arregoras? Oi, ma ita ddi circas? Ma chi no fiat mancu nascia, candu Selly Miramont, fiat s'atrici prus bella e prus brava de totu su mundu. Oh.
Boh, no, no dda tengiu presenti. Là, dda bisi? Imoi, arreconnota dd'asi?
Ah! Issa! Imoi apu cumprendiu! Ah! Cussa chi fait totu cussus filmis chi immoi funt donendi a pustiprangiu! Ah! Ita naras però ca m'est bessia uguali? Uh! E fintzas tropu puru! Eh! Ma no est chi fessit issa de diareros? Oh, issa no est nudda, seu diventendi de diarerus su parrucchieri de is divas. Dda depu agatai po si tirai una fotografia, sa colletzioni amanniendi. Nicola si nd'est andau e m'at lassau su capucinu. Ma totu custu schissiu po un'atrici bècia!
Eh! No ti permittas là, eh! Sally Miramont est sa mellus chi ci siat mai stettia in su mundu! Ellus custas attricettas de oi de quattru unu sordu tottu unfraras a siliconi! Issa esti e abarra sa mellus e moi chi no ti dispraxiri mi ndi andu puru! Tocca!
E custu puru m'ha lassau su cappuccinu! Ma cosa de maccus!

Ca de Miramont connosciu sceti Franky, su regista. Chi est su frari. Issa benit a si fai is pius anch'e mei. E deu mancu arreconnota dd'apu, figuredda. Sciarara, nci at essi fintzas abarrara mali.
Immoi ca nci pentzu, in su parchègiu nci fiat un'òmini chi chistionat americanu. Est issu! Franky Miramont est innoi! Umm! Ses pensendi a su chi seu pensendi deu? Chi ddi potzu domandai prus dinai po sa mancia? Mort'e famini preogosu, no cussu! Dd'emus a porri fai a biri su mellus chi scieus fai, su spettaculeddu!
Cussu innui segaus a Agata in duas partis. No sciu si issa siat d'accordiu. Ma no cussu! Cussu aundi torraus a fai is iscenas de is films famaus, po nai cussa de Su baddu de su saburu a merì. Est berus, porit essi s'ocasioni cosa nosta. No nci dda fatzu, no potzu. Apu promìtiu a Max de fai sa siguresa in su centru commerciali. Ma no nci pentzis, innoi no sutzedit mai nudda. Fareus aici, domandaus a Giovanna de fai unu bellu annunciu, fareus acostai a Franky acanta de su palcu. Bella pensara! Deu andu acanta 'e Agata a ddi domandai s'agiudu, poita si serbit calincunu chi dd'acullit e issa connosciri totu is linguas de su mundu, in s'interis bai anca Giovanna e scriiddi un annunciu de nai a su microfunu. Perfetu seu andendi.

Ma tengu su praxeri de chistionai cun Sally Miramont? Ah, est unu grandu onori po mei. Castiri, apu sempri pensau ca sa maia fessiri una cosa de su cinema e m'abiu ca fustei dda portat atraversu de diaderus in totu su mundu. Oh, u ammiradori! Non mi sussediat de meda tempus.
Eh, ma custu est crupa sua, eh, de cantu est chi est cuendi sa luxi cosa sua a totu su mundu. Ta finesa. Ascurtiri, mi ddus arregalat a dexi minutus, unu tè, sceti unu tè, e fatzu promissa de no essi ni strolicu e ni fichetu, chi in custus dexi minutus nci dda fatzu a ndi ddi furai unu risitu. Eh, po mei iat essi sa cosa prus bella chi mi podessit capitai oi.
Oh, depu atobiai a fradi miu, ma pensu chi ci potzat abetai unu pagheddeddu.
Saluri, seu Frankie Miramont, m'ant tzerriau su microfunu, potzu sciri poita? Salludi, Mister Miramont, setzat-sì a innoi.
Setzat-sì, deu tengu cosa 'e fai. Eh nc'at a bolli feti cancu minutu, cretat a mei, nimmancu deu seu innoi po volontadi mia.
Custu strumìgiu. Is piciocus ci tenint a dd'ammostai s'afetu a sa cosa insoru.
Ma no podiant fai cumenti faint totus, tirant una fotografia e bonanoti. Est un'ommàgiu a su grandu Frankie Miramont.
Ma cale ommàgiu? No est mancu unu film cosa mia custu, deu fatzu films de istòria, de fantascièntzia? Ddus lessit acabbai, durat pagus minutus. Oh, ma ita tiaulu seis cumbinendi? Acabbaidedda, m'arritzerriu sa diretzioni. narendimì ca c'est una star in su centru commerciali, m'ant domandau chini est a sa siguresa, dd'apu nau che totu in manus bonas, ma non mi seu fidau. Seu torrau e ita agatu duus bròmbulos atitende e fuscinende in su palcu. Amedeo, t'ia domandau sceti una cosa, de no fai problemas, no as onorau sa divisa. Agata, tui ti ses fata imbudrugai in custu scimpròriu. De tui no mi dd'aspetamu. Wow wow wow wow! Frima totu est perfetu!
Est arrennesciu Nicola a ddos intzertai! Ma no bosatrus duus, issu est perfetu! Seu mesis cichendi s'atori protagonista po su film miu, Super Space Ranger, su film! Nara piciocu, ddu bolis fai su provinu? Ma chini, deu? Ma deu no sciu arrecitai!
E certu ca ddu bolit fai, candu mai at a essi! Ma su travestimentu est sceti unu hobby, una cosa chi fazzu po su prexu de is pipius! E ita c'intrat, Max, est sceti unu provinu, podit essi un'occasioni!
Andat beni, ma ita ia depi fai?
No depis fai nudda, depis fai sceti su chi fais candu fais is festas de is pipius, as a essi perfetu, as a benni a biri.
Mister Miramont, custu est po fustei, in calisisiat logu de su centru cummercialli s'agattit. Oh, Romeu, Romeu! Poita ses tui, Romeu? Furria palas a babbu tuu. Arrefuda su nomini chi portas. O chi no podis, acapiadì sceti cun sa jura a s'ammori miu e deu no ap'essi prus una Capuleti.

Arrendidì, Super Space Ranger. Is amigus tuus anti totus pèrdiu, abarras sceti tui a mi cuntrastai.
Mai! Omega Nex, mi podis puru ferri, strecai dogna cincidda de arribellioni, ma no as mai sderrocai s'universu. Bessi, tui pensas ca su poderi indienit de su controllu de is isteddas, de is pianetas, de s'universu, de dogna criadura? Ma ti sballias! Su poderi indienit de su disigiu de libertadi de totu is populus! Sa spera arretumbat in dogna logu de unu pianeta a s'atru e custu arretumbidu No ad'essi mai sderrocau de s'esercitu cosa tua.
E stop! Stravanau! Max est perfetu! Casti chi no ddu fais tui s'attori protagonista de custu film, deu custu film no ddu fatzu! Prontu sesi, depeus andai a Hollywood, parteus crasi!
Ciao Lisa.
Saludi Max. As intendiu de sa proposta chi m'at fatu Miramont? Una proposta stravanada meda, seu prexada po tui. Eh, ma fia pentzendi de arrefudai.
Ma arrefudai iat essi unu machiori, e poita dd'iast a depi fai? Eh, poita ia depi abarrai atesu dus annus de innoi, atesu de tui, creu de m'essi innamorau de tui.
Max, Ma sa proposta de Miramont est una cosa stravanada, at a fai de tui unu famosu in totu su mundu, no dda podis arrefudai. Po mei poi ses un'amigu, un'amigu nodiu, ma nudda de prus. Lis, Deu creia ca tui puru.
Mancai est crupa mia, t'apu fatu crei cosas chi no fuant, ma deu no intendu is sentimentus chi intendis tui. Deu ti 'ollu beni, giai, ma cumenti 'ollu beni a Nicola, a Giorgio, a Amedeo. Mi dispraxit, ma pentzu chi tui depas andai. Ma Lis.
Torru a nai, mi dispraxit, ma segundu mei depis andai. Oh Lisa, ma deu no cumprendu poita chi dd'as lassau andai. Ma deu no dd'apu lassau andai, mellus aici. Ma chi ddu binti totus ca ddu portas in su coru. Ma is amigus funt sempri prontus a lassai andai is chi 'olint beni. Est aici chi funtziona, a no? Ma chi fessit amori po diaderus? E tandus 'olit nai ca apu a soportai fintzas custa prova. Eh, tenit arrexoni, eh! S'amori est bellu, ma a bortas ciòit unu grandu sacrificiu. Mia a issu mi. E cumenti est andada cun Selli?
Ohh, cumenti 'olis chi siat andada, biveus in dus mundus tropu divresus. Divresus giai, ma at essi stetiu bellu, berus?
Oh, caridadi, bellu nci est stetiu bellu, eus passau de diaderus unu mericeddu cumenti si spetat. Ma. Su chi scius immoi est ca custu est feti s'inghitzu e ita at a acuntessi in su benidori e chini ddu scidi. Mancai, boh, nci at a ai cancuna antra cosa de scoberri.
Est sigura, cumandanti? No nc'at atru modu, ndi ddu depeus scidai. A pustis de su chi est sussèdiu s'ùtim'ota. Si podit sarvai feti issu! Ranger, cussu chi ses pilotendi chentza de autorizatzioni est u càcia classe ZX de sa Federatzioni. Ti ordinu de nci ddu torrai luegus a sa basi.
No fairi capitanu, no est po custu chi m'eis portau innoi.
Nara·sì a su mancu innui ses andendi. Seu andendi a agatai una grandi amiga.
Oh Super Space Ranger, ta sorpresa! Ti pensà ancora a suta de su ghiaciu. Ma m'ant fatu torrai, sa Federatzioni tenit abisongiu de nosu. Sa Federatzioni o esti ca tui no nci dda fais a abarrai aillargu de Mimmi.